Dia daoibh a chairde agus fáilte go dtí Comhrá Teic Féile 2021. Liom inniu tá Liadh Ní Mhurchú. Go raibh míle maith agat Liadh as ucht a bheith liom inniu. Conas tá cúrsaí? Go maith, go maith, go raibh míle.
Ar fheabhas, ana-mhaith. So Liadh, an féidir leatsa b'fhéidir píosa beag do do chúlra féin agus b'fhéidir do chúrsaí meánscoile agus bunscoile a léiriú don lucht féachaint inniu. Yeah, is as Contae Mhuineacháin mé. D'fhreastail mé ar bhunscoil lán Bhéarla ach ansin d'fhreastail mé ar mheánscoil lán Gaeilge i Coláiste Oiriall i gContae Mhuineacháin. Bhí, tá an-suim agam sa Ghaeilge agus i dteicneolaíocht agus táim anois ag déanamh staidéir ar chúrsa Ríomhaireacht agus Teicneolaíocht na Faisnéise in Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste.

Ar fheabhas, ana-mhaith. So thánn tú lonnaithe thuas i mBéal Feirste faoi láthair. Cén bliain a thánn tú sa Choláiste? Táim sa tríú bliain ach táim amuigh ar thaithí oibre faoi láthair. Táim ag obair mar innealtóir tacaíocht theicniúil san earnáil teicneolaíocht airgeadais agus is breá liom mo phost tá sé ar dóigh ar fad. Sin an fáth go roghnaigh mé mo chúrsa. Ní cúrsa ríomheolaíocht atá i gceist tá sé bainte níos mó le rudaí ar nós an crua-earraí agus ag obair ar bhogearraí.

I saol na teicneolaíochta, tá go leor leor deiseanna agus rólanna éagsúla ann agus d'aimsigh mé post agus táim i ngrá leis agus táim chomh sásta faoi láthair. Ar fheabhas, ana-mhaith. So is taithí bliana laistigh don chúrsa atá i gceist, an ea? Yep, sin é go díreach. Sin é. Ansan rachaidh tú ar n-ais go dtí an choláiste chun an bhliain dheireanach a dhéanamh? Yep, i mí Mheán Fómhair beidh mé ar ais ag staidéar arís. Ar fheabhas, ana-mhaith. Am b'fhéidir just go ndéanfaimid comhrá faoi b'fhéidir an inspioráid a fuair tú agus tú ag dul i mbun b'fhéidir cúrsaí teicneolaíochta. So luaigh tú ansan cúrsaí ECDL ach an raibh aon rud eile nuair a bhí tú sa mheánscoil nó aon ábhar a bhí tú ag déanamh le linn do Teastas Sóisearach nó do Ardteist, a bhí an-bhainteach leis an teicneolaíocht agus sin an fáth gur roghnaigh tú Ríomheolaíocht sa choláiste ansan. Sea, so bhí na ranganna ríomhaireachta ann sa chéad bhliain agus arís san idirbhliain. Ar an drochuair nuair a bhí mise sa mheánscoil ní raibh an ábhar Ríomheolaíocht ar fáil so bhí orm rudaí ar nós Fisic a roghnú agus dar ndóigh rinne mé Ardleibhéal Mata fosta so Bhí mé ag iarraidh an méid is mó ábhar a bhí bainte leis an ríomhaireacht a dhéanamh agus sin na cinn a roghnaigh mé. Um, dar ndóigh tá taobhanna éagsúla den ríomhaireacht agus you know, an taobh mata de agus fiú sa- san fhisic bhí muid ag déanamh rudaí atá bainteach leis an rí- um, na ríomhairí so sin na hábhair a roghnaigh mé ach um, bhí sé cineálín bhí mé neirbhíseach mar gheall nach raibh ábhar déanta agam sa mheánscoil nuair a bhí mé ag dul ar teacht sa choláiste ach bhí mé go breá, tosaíonn siad ón tús agus foghlaimíonn tú ón tús so tá sé an-deas. Cinnte, ar fheabhas, ana-mhaith. Agus ó thaobh na mic léinn b'fhéidir atá ag éisteacht agus ag féachaint inniu, an bhfuil aon chomhairle agat dóibh ó thaobh b'fhéidir na hábhair atá oiriúnach don chúrsa má tá siad ag iarraidh dul i mbun ríomheolaíocht nó an bhfuil aon ábhar áirithe ar nós cinnte luaigh tú fisic agus mata ansan ach bhfuil aon cinn a bhí an-úsáideach nuair a chuaigh tusa go dtí an coláiste an gceap tú? Yeah bhuel tá na ábhar sa mheánscoil fisic mata agus má tá an ábhar ríomheolaíocht ar fáil cinnte déan é Ach mar gheall nach raibh sin ar fáil dom bhí mé ag déanamh cúpla cúrsaí ar líne. Tá go leor cinn ar fáil saor in aisce so má tá an suim agat ann déan Google air agus gheobhaidh tú ceann agus tá sé maith an taithí sin a fháil just roimhe a mbíonn tú ag staidéar go lánaimseartha so má tá sé ar fáil sa scoil déan é gan dabht ach tá go leor rudaí ar líne buíochas le Dia. Cinnte ar fheabhas. A luaigh tú ansan so tánn tú ag obair mar innealtóir um, tacaíocht teicniúil faoi láthair. Cén sórt rudaí a bhíonn ar siúl agat go laethúil, mar shampla?
Sea, so bíonn daoine ag cur isteach fadhbanna teicneolaíochta nó bíonn muid ag, bíonn go leor daoine um mar cineál clients dúinn, so má tá aon fadhbanna acu cuireann siad glaoch isteach nó cuireann siad ríomhphost isteach agus bíonn orainn iad a réiteach ar an spota agus dar ndóigh tá a lán brú i gceist leis sin ach taitníonn sin liom, is maith liom ag fháil an réiteach agus ag iarraidh rudaí a ceartú agus.

An conas a úsáideann tú an teicneolaíocht ansan laistigh don post go laethúil agus an bhfuil, b'fhéidir, cúrsaí difriúil ó, b'fhéidir, an tslí ina raibh sé cúpla bliain ó shin an gceapann tú, sa phost? An bhfuil an teicneolaíocht tar éis bogadh an méid sin? laistigh den cúpla bliain. Gan dabht ar bith fiú sna deich mí a bhí mé sa chomhlacht tá fás achan lá sin an rud leis an teicneolaíocht achan lá tá rud éigin nua ag teacht amach agus tá rudaí ag athrú ach bíonn muid ag obair ar roinnt bogearraí atá laistigh den chomhlacht chun na fadhbanna a réiteach. Tá na daoine san earnáil airgeadais so tá sé bunaithe ar na daoine sin ach tá muid timpeallaithe leis an teicneolaíocht agus tá sé ag fás achan lá achan uile lá agus níl dabht ar bith ann go bhfuil sin sa phost fosta. Cinnte ar fheabhas, ana-mhaith. Luaigh tú níos luaithe ó thaobh an Ghaeilge de agus gur d'fhreastail tú ar scoil lán Béarla le haghaidh do bhunscolaíocht, nach ea? Agus an scoil lán Gaeilge le haghaidh do mheánscolaíocht, an ea? Sin é.
Cinnte.
So cé, cá, cárbh as a tháinig an suim sa Ghaeilge agus an bhfuil, an bhfuil an suim ó daoine ag a baile nó an raibh just suim agat sa Ghaeilge nuair a bhí tú sa bhunscoil agus sin an fáth gur d'fhreastail tú ar scoil lán-Ghaeilge? Yeah, er, caithfidh mé admháil, ní raibh Gaeilge ag mo mhuintir sa bhaile agus ní raibh fiú suim agam sa Ghaeilge sa bhunscoil, bhí sé an scoil í féin a thaitin go mór liom, em,

Ansin just thit mé i ngrá léithi agus táim fós i ngrá léithi. An raibh, sin an-mhaith. Agus an bhfuil aon comhairle agat do sna mic léinn b'fhéidir atá ag éisteacht ó thaobh na deiseanna atá ann sa Gaeilge faoi láthair agus ceapaimse mé féinig go bhfuil na deiseanna níos mó cinnte anois ná mar a bhí riamh ó thaobh postanna nó ó thaobh dul i mbun rud éigin atá suim acu. An bhfuil aon chomhairle agat do sna mic léinn le suim atá suim acu sa Ghaeilge agus b'fhéidir do shuim a léiriú chomh maith? Yeah em bhuel bhí mise ag iarraidh nuair bhí mé níos óige a bheith mo Youtuber bhí mé ag amharc ar na Youtubers uilig ach bhí mé ró-leisciúil ceapaim so d'fhág mé an saol sin taobh thiar dom ach ceapaim tá an ceart ar fad agat tá na na céadta deiseanna leis an Ghaeilge ar fáil anois Tá go leor deiseanna faighte agam, mise mar bhall den leathanach An Ghaeltacht ar TikTok agus thosaigh muid sin anuraidh agus tá mé anseo inniu, bhí mé ar an raidió cúpla uair, bhí mé ar RTÉ2FM, BBC Raidió Uladh, tá go leor rudaí faighte agam mar gheall air sin. So fiú má déanann tú rud éigin atá suim agat ann, tiocfaidh na deiseanna sin chugat agus just sin an comhairle a ceapaim, like just glac seans Fiú má tá suim agat agus ní caithfidh go bhfuil tú i ngrá leis nó léithi ar fad, just glac an seans agus tá go leor am le botúin a dhéanamh agus d'fhéadfadh leat botúin a dhéanamh ach is fiú an seans a ghlacadh.
Cinnte, sin an-mhaith. Luaigh tú ansan ó thaobh an Ghaeltacht agus teacht air san. Conas a tháinig an smaoineamh sin suas agus léiríonn sé sin domsa go bhfuil I suppose an saol des na meáin sóisialta agus an teicneolaíocht chomh nasctha lena chéile agus ag bogadh chomh tapaidh. B'fhéidir gur féidir leat níos mó plé a dhéanamh air sin, cárbh as a tháinig sé agus b'fhéidir cén fáth go raibh tú bainteach leis?
Sea, so dar ndóigh bhí an TikTok ag pléascadh suas anuraidh agus d'aithin ceann de mo cairde, Conor Logue, go raibh an Ghaeilge ar TikTok agus bhí mise ag déanamh físeáin ar mo leathanach féin as Gaeilge. agus bhí muid ag iarraidh níos mó ábhar Ghaeilge a chur amach sna meáin um, so thosaigh muid an leathanach tá ceathrar dúinn ann agus bhí muid ag cruthú na físeanna lán Ghaeilge idir cosúil greannmhar rudí cosúil le sin achan seachtain agus gan dabht ar bith go bhfuil an Ghaeilge ar na meáin tá na mílte mílte b'fhéidir níos mó ná milliún views ag um, an Ghaeilge ar TikTok an haischlib Gaeilge ceapaim go, sé i bhfad níos mó ná milliún

atá ag bogadh chomh tapaidh sin na meáin sóisialta gan dabht agus I suppose an nasc idir na meáin sóisialta agus an teicneolaíocht agus go bhfuil i bhfad níos mó dul chun cinn le feiscint laistigh den chúpla bliain b'fhéidir ó thaobh sin de. B'fhéidir just go mbeidh píosa beag cainte againn faoi chúrsaí amach anseo agus Cén áit ina bhfuil tú ag iarraidh dul ó thaobh do posta nó cén ó thaobh an taithí a fuair tú sa taithí oibre anois, cén slí ina bhfuil tú ag iarraidh dul ó thaobh an ríomheolaíochta?
Sea, so táim gafa leis an bpost mar a dúirt mé cheana so tá mé ag iarraidh cineál um, fanacht sa slí sin b'fhéidir an post i ndiaidh na hollscoile a fháil sa chomhlacht céanna just chun taithí a fháil agus

Cosúil leis sin a fháil as Gaeilge, na cite de.
Bhuel gan dabht mar a luaigh tú tá an méid sin fás ag teacht ó thaobh comhlachtaí i nGaeilge agus go mbeidh an tacaíocht sin ag teastáilt i nGaeilge go dátheangach mar shampla. Rud amháin a tháinig suas ó caint is na cúpla des na comhrá eile ná go bhfuil deiseanna i bhfad níos mó ó thaobh an Ghaeilge de agus an Béarla má meascann tú an dá rud le chéile agus tugann an Ghaeilge deis iontach duit. An bhfuil aon moladh deireanach agat dos na mac léinn amach anseo agus iad ag dul b'fhéidir i mbun críochnú suas an meánscoil agus iad ag dul go dtí an coláiste, bhfuil aon moladh deireanach dóibh? Sea, bhuel, dúirt mé cheana, glac an seans. Bhí mise, bhí imní an domhain orm nuair bhí mise ag fágáil an mheánscoil. Ní raibh a fhios agam cad a bhí os mo chomhair agus tháinig go leor deiseanna chugam. So má tá suim, like, ní fiú i dteicneolaíocht ach aon ábhar atá suim agat ann fiú just má tá tú i ngrá leis agus tá tú ag iarraidh do shaol a chaitheamh ann just déan é agus bheidh tú buíoch as sin gan dabht.